thomas andrews anapanga nawo titanic anauza anthu kunena kuti the ship is unsinkable ngakhale mulungu sangaononge sitima imeneyi april 15 1912 titanic inaomba iceberg ndi kumira anthu 1500 kuphatikiza thomas andrews anamwalira kalekale kunali babylon empire ufumu wamphamvu komanso olemera pa dziko lonse mu nthawi imeneyi ayuda anataya chikhulupiriro anasiya kuopa mulungu kunali kuba, chigololo, kupha komanso katangale. Mulungu wakumwamba anakwiya kwambiri. Anagwiritsa ntchito Nebukadineza pofuna kuwalanga. Mfumu imeneyi inatumiza asilikali ku Jerusalemu. Anaphwasula tempo ndi kugwira Ayuda ambiri ngati akapolo. Ku Genesis kuli nkhani amatiuza za Yosefe anagulitsidwa ndi abale ake ku egypt koma abale akewa sanadziwe kuti they were used by god uyunso nebukadineza anathira nkhondo jerusalemu osadziwa kuti anatumidwa ndi mulungu mfumu imeneyi inali yankhanza imapembedza milungu iwiri yawe komanso mafano pali mavesi ena m'baibulo daniel 2 verse 47 komanso danieli 4 vesi 2 amapereka umboni kunena kuti nebukadineza amaopa mulungu koma mbali inayi mkulu ameneyu amakakamiza anthu ake kupembedza mafano shadraki misheki ndi abidinego atakana kupembedza fano anaponyedwa mu ng'anjo ya moto amene anachita zimenezi nebukadineza timaziona kumalawi kuno achakwera ndi mbusa pa kampeni analonjeza zambiri fetereza 4400 pasipoti 14000 anthu kudya katatu koma sanakwaniritse amapemphera daily mbali inayi nkumachitanso katangale akulu amenewa sakusiyana ndi nebukadineza amene amapembedza fano mbali inayi kumaopanso mulungu pali tsiku lina mfumu imeneyi inalota maloto odabwitsa Maloto amenewa unali mtengo wautali umene unafika kumwamba. Pansi pa mtengo umenewu pamakhala nyama mosangalala. Koma mwadzidzidzi kunabwera mngelo analamula kuti mtengowo udulidwe ndipo nyama zonse zinasowa pokhala. Nebukadineza atadzidzimuka anasowa mtendere. Anayitana asing'anga ndi amaula kuti amasulire, analephera. Kenaka anamwitana Danieli, anamasulira. Kumasulira kwake akuti mtengo wautali umene unafika kumwamba umatanthauza kukula kwa ufumu wa Babeloni, koma kudulidwa kwa mtengo ndi kutha kwa ufumu. ndiye anamulangiza kuti asiye zoyipa ndi kutembenuka mtima sanamvere nebukadineza amadzitukumula nkumazitenga ngati mulungu anapitiriza kukakamiza anthu kupembedza fano mwadzidzidzi anapenga misala nkusanduka nyama yakutchire pali anthu ena amatsutsa kunena kuti mkulu ameneyu sanasanduke nyama komanso sanapenge misala tikalowa mu history mbiri yake simapezeka kuyambira 582 bc mpaka 575 bc ndi nthawi yake imeneyi mulungu anamusandutsa chinyama anayikidwa ku private garden zaka 7 kumene amakhala ndi kumadya udzu tikabwerera m'baibulo pa daniel 4 verse 34 akunena kuti mulungu anamubwezeretsa mkulu ameneyu kukhalanso munthu anatembenuka mtima ndi kuyamba kuopa mulungu akuluakulu nkhanza kuphana corruption ndi ena mwa machimo amene amachitika ku babeloni leronso tikuziona kumalawi kuno pansi pa chakwera dzulo anapita ku balaka kukapanga celebrate 100 billion ndiye timafunsa kuti kodi ndi anthu angati ku balaka amene alandira ngongole ya neef bwanji osakapanga celebrate ku lilongwe kapena kasiya chifukwa kumeneko ambiri anapatsidwa ngongole enanso anawakhululukira tinaona mu nyuzi 6.5 billion inakhululukidwa kwa anthu a ku central region zimene ndimanena pano zimakhala kuti ndatenga mafailo ku capital hill ngongole imene inakhululukidwa imene a mkuluyu analengeza kuti ayi takhululukira anthu ena ngongole anakhululukira anthu a ku central region okha komanso si central region yonse yayi anthu ambiri ndi around lilongwe dowa ndi mchinji mafailo ndili nawotu sangatsutse zimenezizi ngati akutsutsa atulutse mafailo anthu amene anakhululukira tione ndetu kudabwa kuti 100 billion anagawa ku central region koma celebration ya 100 billion ikuchitika ku balaka chifukwa chani musapake mafuta anthu akubalaka chikhalirecho nyama yadyedwa ku lilongwe taonani asilikali kwame awachotsera maalawansi mbali inayi ku macra angoseweretsa ndalama ogwira ntchito kumeneko owerengeka chabe amene ali connected ku mcp akupita kunja mwezi uliwonse ndikumapasidwa 12 million allowance per trip boma ili ambiri amene akupasidwa ulemu ndi chakwera sadziwa ntchito ndikupasani chisanzo azikhale ng'oma taonani zimene zikuchitika ku immigration sitikuwanena koma you can see for yourself tapitani ku immigration mukaone mene anthu akuzunzikira amene ali responsible for those things ndi zikhale ng'oma koma achakwera sakumuchotsa ku lilongwe nduna yasolola 30 miliyoni mboma atasolola choncho anampasira assistant kuti asunge nayenso assistant anamusungisa wantchito mapeto ake wantchitoyo wathawisa 30 miliyoni yonse zimene ndikunena pano acb hrdc polisi akudziwa koma simumva kuti anduna amenewa amangidwa koma akanakhala munthu wamba kalekale atatsegula mlandu akuti money laundering achilima ataphedwa anthu ena ku mcp amasangalala amaona ngati adusa moyera anamunyengera manganya ndi kumpasa vice president utm original inali yokwiya kwambiri ndi imfa ya chilima anatuluka mu alliance koma michael usi anakakamira ndege itagwa pa 10 juni tinaona true colors of people mchipani chimenechi ena anali bize usiku ndi usana kusaka chilungamo michael usi sanayankhule chilichonse ndiye lero akukakamira akuti ali ndi mthiko ndipo akhala mu alliance yang'ona ndi cholinga chonena kuti agwise chipani mbali inayi akaliati amuuza kuti ukhale nawo mthiko wakowo ife tili ndi moto tili ndi poto komanso mbale mwachidule belisazara inali mfumu yomaliza ku babeloni anali wankhanza wakupha komanso katangale tsiku lina dzanja linalemba khoma danieli 5 vesi 25 pali mawu ufumu wanu wayesedwa ndipo waperewera posachedwa ugawidwa ndi kuperekedwa kwa aperisi sipanatenge nthawi dzanja litalemba khoma belisazara anaphedwa ndipo ufumu wake unathesedwa nde inuyo muone zimene zikuchitika ku malawi chuma chaonongeka njala ili paliponse mabiliyoni abedwa chilima waphedwa komanso nduna zalemera unaccounted for daniel 5 verse 5 ufumu wanu wayesedwa ndipo waperewera